Hɔrɔn TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati folikan ye aw bisimila yeelen jɛmu kɔnɔna na. bi an ka yeelen bɛ na mɛnɛ CNT bulon kɔnɔna na CNT ko ka se ka a kunkun ni a ɲɛɲɛ dantigɛ an wulila ka se Docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ma n'ale ye CNT mɔgɔ ye Docteur Abubakar Sidiki Fɔnba i ni ɲankuma nba saha aw yɛrɛ ni wagati an ka foli b'i ye i y'an bisimila i ka yɔrɔ la donc o diyara an ye kosɛbɛ bi an bɛna kuma CNT kan ko ni tinɛni ye min fɔ bama ɲɛko la a dɔnbaa la jɔnjɔn y'a fɔ e yɛrɛ ye CNT maa ye ni e ɲininkara k'e ka CNT présenter mɔgɔw la e bɛ se k'a présenter cogo di
eh, yanni n ka don kuma na n bɛ aw yɛrɛ fo ka Hɔrɔn TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mm. Ka ɲini ala ka jamana in ala ka a bɔ nɔgɔ la maa minnu ntanyana deux mille vingt ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an ka maa minnu ntanyana kɛlɛ sen fɛ sɔrɔdasiw ala ka hinɛ u la M5 denmisɛnnin minnu ntanyana ala ka hinɛ u la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka ɲinan san kɛ mali ka san ye n'i ko CNT a bamanankan kɔrɔ de ye ko wasabulon a ka kan an ka hakilinajigin dɔ kɛ pour que mɔgɔw ka a faamuya eh, dankari kɛlen ye président Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la n'a yɛrɛ da ko k'a ye fanga bila ko wa ko a y'a ka wasabulon a y'o ci a ye gouvernement fɛnɛ bɔ yen o nana kɛ sababuya ye n'an ye concertation ba dɔ kɛ ɲɔgɔn dalajɛba dɔ o ɲɔgɔn dalajɛba o de nana gafe dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko charte de la transition o charte de la transition o lawaleyali baara a fɔra ko fanga bɛ sigi bolo saba kan o bolo fɔlɔ o ye ka masakɛ dɔ sigi jamana kunna n'o ye président ye o ni a ka eh, mɔgɔ min bɛ da o kan hali n'a tɛ a nɔrɔbila baara la n'o ye vice président ye o baara kɛra o baara kɔfɛ minnu bɛ gouvernement nɔrɔbila kɛ n'o ye eh, faso baarakɛlaw ye o fɛnɛ premier ministre sigira o y'a ka gouvernement sigi ɔ ko n'i bɛ nin baara ninnu kɛ ko eh, wasabulon fɛnɛ kan ka sigi min b'olu lakɔlɔsi baara la ɔ o baara jɛlen bɛ tali kɛ mun kan an ye gafe dɔ dilan a bɛ fɔ min ma ko feuille de route n'o de bɛ kuma jamana yɛrɛ kan ka baara ni taasira jumɛn ye donc n'i nana jateminɛ kɛ i bɛna a ye o feuille de route jamanakuntigi min sigira ale ka baara bɛna kɛ o feuille de route de lakɔlɔsili ye a tɛ se ka baara k'a don ba la gouvernement b'a baara mais wasabulon bɛ gouvernement fɛnɛ lakɔlɔsi o baara kɔnɔna na donc a bɛ i n'a fɔ k'an ye démocratie fanga retour à l'ordre constitutionnel an nana ni o modèle dɔ de ye mais a fɔra a kɔnɔ ko wasabulon min bɛ sigi kalafili tɛ kɛ olu ɲɛ i n'a fɔ kalafili ma kɛ ka président sigi kuma tɛ ko ka o fɛnɛ k'a ka premier ministre dɔ sigi a ko bɛɛ kɛra bɛn de kɔnɔna na walasa ka se ka camancɛ fanga k'a kɛ fanga ye maliyɛn bɛɛ bɛ i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min n'a bɛ f'o ma ko transition inclusive et apaisée donc o de ye gafe dɔ sigi sen kan o gafe de fɛnɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko wasabulon min bɛ sigi a ka tali kɛ kuluba kuluba minnu bɛ mali la olu bɛɛ k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ walasa ka se ka kɛ fɛn ye maa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min o de kama sugantili kɛra parti politique kunda sugantili kun kɛra an ka seko n'an ka dɔnko kunda sugantili kɛra minnu yɛrɛ b'an ka kunnafoniko kunna sugantili kɛra minnu bɛ syndicats ye minnu ye denmisɛnninjɛkulu ye minnu ye musojɛkulu ye minnu ye lujuratɔw ye minnu ye an ka golomasiri tabagaw fɛnɛ ye donc sugantili kɛra nin bɛɛ la walasa maliyɛn bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ da bɛ kuma in na parce que kulu bɛɛ sigilen b'a kɔnɔ o de décret taara ka na mɔgɔw suganti n'o sugantili ye anw ye a kɔnɔna na donc o la o bɛ mun yira o kɔrɔ ko CNT a kan ka fɔ a ma de ko wasabulon hali n'a y'a sɔrɔ wasaden ninnu kalafili ma k'u ye mais u bɛ wasaden baara kɛ a kɛcogo la sinon ka tɛmɛ hali kɔrɔlenw ta kan parce que u ka baara a bɛ tali kɛ sariya sunba min bɛ mali la wasadenw kan ka baara min kɛ u b'o baara kɛ wa baara wɛrɛ min dir'u ma fɛnɛ eh, charte kɔnɔ n'o ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan papier ye u bɛ baara k'o kɔnɔ donc o de kɔrɔ ye k'a bɛ dabɔ de olu de bɛ bila jamanadenw jɔyɔrɔ la olu de bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini olu de bɛ kɛ sababuya ye walasa gouvernement kana yɛrɛmabila baara kɛ u kana na taa gafew ta gafe minnu bɛ se ka mali ka yɛrɛma hɔrɔnya don galama la donc bɛɛ b'i ka baara kɛ président n'a jɔyɔrɔ gouvernement n'a jɔyɔrɔ wasadenw n'u jɔyɔrɔ olu bɛ lakɔlɔsili kɛ walasa tiɲɛni kana don jamana kɔnɔ mais nin bɛɛ bɛ tali kɛ mun kan o wasabulon in ale kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ jamanadenw ye laɲini minnu kɛ sariya kisɛ minnu bɛ ta k'u don ba la ka kɛ sababuya ye fɛnɛ an ye fɛn kɔrɔ minnu fɔ ko ma o ma o man ɲi k'olu bɔ an ka taabolo la donc o de y'a kama a fɔ ko camancɛ fanga ye jamana jɔ fanga de ye donc parce que ko minnu bɛ yen n'olu man ɲi ale bɛ falen don olu de la pour que gɛlɛya minnu y'an se camancɛ fanga ma an kana se o ɲɔgɔn wɛrɛ ma o b'a to ani eh, depite kalafili dɔ in danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ sigi k'u bɛna président dɔ de ka programme défend a caman bɛ sigi ni o ye gouvernement min fɛnɛ bɛ sigi o ye président ka gouvernement ye mais nin na président kalafili ma kɛ gouvernement tɛ mɔgɔ ka gouvernement ye wasaden ninnu nana maa t'u bɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn donc mɔgɔ si tɛna k'i bɛna mɔgɔ lafasa bɛɛ b'i ka jɔyɔrɔ de kɛ donc olu ka jɔyɔrɔ ye dɔrɔn ka jamanadenw lafasa walasa gouvernement kana dankari kɛ kow taabolo la donc o de ye tɔgɔ ye o wasabulon min bɛ yen n'anw y'o o wasaden dɔw ye an bɛna wasaden baara de kɛ jamanadenw tɔgɔ la o kɔrɔ k'an tɛ baara kɛ perezidan tɔgɔ la an tɛ baara kɛ gouvernement tɔgɔ la mais an nana kulu minnu tɔgɔ la n'olu ka hɛrɛ n'an kan k'o de kuma fɔ k'o don ba la an bɛ o de kama mais k'o fɛnɛ suma ka bɛn gafe ma gafe min n'a fɔra k'an kan ka tɛmɛ o sira fɛ n'o ye feuille de route ye ayiwa eh, ni y'a faamuya i ko cnt bɛna wasadenw jɔyɔrɔ de fa maintenant eh, cnt yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ a kɔnɔ a baara daminɛ waati jumɛn kalo joli de bɛ aw bolo eh, cnt wasaden kɛmɛ ani mugan ni kelen de tara a kɔnɔ kɔrɔlen o tun ye wasaden kɛmɛ ni bi naani ni wolonwula ye Eh, o wasaden ninnu an selen kɔ an ye gafe dɔ labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko règlement intérieur baara kan ka tɛmɛ minnu fɛ minnu b'anw yɛrɛ ka baara suyɔrɔma tintin donc o o baara bɔlen kɔfɛ bureau sigira commission fɛnɛ sigira commission sigira k'u ɲɛsin gouvernement bonda bondaw walasa u bɛ se k'olu la kɔlɔsi u ka baaraw la cogoya minnu na bureau fɛnɛ bɛ yen président b'o la bɛɛ n'i ka baara mais min bɛ ani dɔ in danfara dɔɔni dɔ in na n'i tun y'a ye i b'a sɔrɔ groupe parlementaire bɛ yen o tɛ nin sen in kɔnɔna na an y'o bɔ a la i tun b'a sɔrɔ fɛnɛ dɔ in na groupement parlementaire tun bɛ taa bɛn fo groupement tan ma an y'o fɛnɛ bɔ a la k'a kɛ wɔɔrɔ ye ɛɛ secrétaire parlementaire o fɛnɛ tun ye tan ye an y'o fɛnɛ kɛ wɔɔrɔ ye ɔ an ye commission dɔgɔya fɛnɛ walasa maa mugan ni kelen minnu tara a ka sɔrɔ dɔgɔya lase jamana ka wagande ma parce que n'i tun ye jateminɛ kɛ maa kɛmɛ ani maa bi naani ni wolonwula o tun bɛ dankari min kɛ jamana ka nafolo la o tun bɛ t'i jɔ miliyari tan ni wɔɔrɔ de la mais mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ in bɔlen kɔ a la ka fara an ye commission minnu fɛnɛ dɔgɔya ka fara groupe parlementaire bɔlen a kan n'i y'o fɛnɛ jateminɛ o bɛ min bɔ musaka la o bɛ se ka t'i jɔ miliyari wolonwula ɲɔgɔnna la donc baara cnt baara a bɛ daminɛ ka sanga perezidan ka sigili ma donc a bɛ n'a fɔ sisan eh, eh, kalo naani kɛra baara la ka ban mais o ti anw ka baara tɔ bali anw bɛ continuer baara min bɛ yen an b'o waleya mais a ka kan yɔrɔnin dɔ bɛ yen an k'o fɔ maliyɛnw fana k'o faamuya an ka o gafeba min n'an jɛra n'o ye k'o sigi sen kan n'o ye sariti ye o artikili mugan ni kelenna o ko ko hali sariti min n'an bɛ ka baara kɛ n'a ye ko yamaruya bɛ perezidan bolo wa yamaruya bɛ wasaden ninnu bolo ka se ka falen don o la walasa ka se ka kɛɲɛ ni laɲini minnu bɛ kɛ jamanadenw ka taabolo la ko n'o fana bɛ kɛ wasaden n'i y'u tila tilayɔrɔma saba ye tilayɔrɔma kelen bɛ se k'a fɔ k'an ka yɛlɛma don papiye in taabolo la mais n'a vote bɛ kɛ n'i y'u tila duuru ye n tilayɔrɔma naani n'o y'a vote ka ban o ye a lawaleyalen ye donc o b'a jira k'a fɔ ko eh, k'a fɔ ko kalo tan ni duuru b'an bolo o mɔgɔ man kan ka i sinsin o kan ko fo diyagoya ko n'an ma bɛn n'o ye i n'a fɔ ko an bɛ ka boli mɔnturu dɔ de nɔfɛ wagati min bɛ an bolo a wagati bɛ kɛ ka bɛn jamanadenw bɛnna ni waleya minnu ye k'olu baaraw ka kɛ an b'o baaraw de kɛ ka t'o lase o laseyɔrɔ la peut-être n'i ka kuma sera a ma donc o b'a baara o minnu o kan b'a o b'a yira ni baara ma ban ka bɛn ni waati ye dɔ bɛ se ka fara a kan fo k'a ɲa parce que fo maliyɛn bɛɛ k'a faamuya K'an jɛra ka baara min boloda, a dabɔra jamana jɔli de kama. I n'a fɔ dɔw ka faamuyali ye ko an bɛ na dɔrɔn ka sin ka élection kɛ ka fanga ta ka di dɔ ma. Camancɛ fanga nakun tɛ dɔrɔn ka sin ka kalata fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko dɔ ka na fanga la. Camancɛ fanga ye jamanajɔ fanga de ye. O de kama camancɛ fanga a ɲɛsinen bɛ gafe min ma, o gafe kumana baara damadɔ kan o fɔlɔ ko camancɛ fanga in kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka administration minnu bɛ baara kɛ togodaw la an ka guvɛrinɛriw n'an ka mɛtiriw ni ekɔl eh, eh, eh, eh, eh, dɔgɔtɔrɔw olu bɛɛ ka se ka taga ka segin u sigiyɔrɔ la ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a ma ko n'o fana kɛra k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maa o maa n'olu de bolilen bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o bɛ taa maa ba kɛmɛ duuru eh, ba ba ba ba kɛmɛ ba kɛmɛ naani bi duuru ɲɔgɔnna la olu fana ka segin u nɔ na ko n'o kɛra jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya k'an k'o segin a ma o ye dɔ fɔlɔ ye min kan ka kɛ ko bɛ daminɛ o la ka jamanadenw lakana ka o bɔ yen a filanan ko an ka hakili to a la ko jamana kan ka taa sira kura min fɛ o ye constitution kura de bɛna sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko quatrième république an ka kan ka bɔ kɔrɔlen kɔnɔ ka taga kura la an ka baarakɛta a baarakɛta tɛ mais an ka baarakɛta to yen dɛ mais fɛn dɔw de fɔra an ka kan ka ɲɛsin min ma ni o de bɛ feuille de route kɔnɔ ni gouvernement kan k'o kɛ anw fɛnɛ kan ka gouvernement la kɔlɔsi o baara la donc i b'a ye ko bɛ taa o de ye feuille de route ye donc i bɛna a ye sisan o fɛnɛ kɔnɔna na a fɔra ko minnu ni marifa b'u bolo ni kumaɲɔgɔnya minnu kɛlɛla n'u ye marifa ta n'u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u sigidaw la ko ka fɛɛrɛ kɛ olu ka kuma ɲɔgɔn fɛ marifa bɛ minnu bolo u ka marifa bila minnu bɛ don armée la olu ka don armée la minnu bɛ don baara wɛrɛ la olu ka don o baara la ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ mali ka dɔgɔtɔrɔso o ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔso ye ekɔliso o ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka ekɔli ye ko kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ kɛ ekɔliko bunakun kan walasa an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kalanko la k'o fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ yen ko yuruguyurugu fɛnɛ ka kɛlɛ kɛlɛ cogo la min b'a to maliyɛn den bɛ se ka wasa ni mali yɛrɛ ye cogoya minnu na ko hali an ka kasabi min donna armée bunakun na ko k'a sɛgɛsɛgɛ a taara wo min kɔnɔ k'a dɔn ni min kan ka k'o baara la k'o kɛ donc o baaraw de bɛ sen na ani an y'an bolonɔ bila papier minnu na ani minnu ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye marifa ta jamana kama ko o gafe in fɛnɛ ko k'a lajɛ yɔrɔ minnu ni fiɲɛ b'o la k'olu b'o la a yɔrɔ min ka ɲi k'o bila sen kan walasa mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo minnu na voilà ayiwa eh, an bɛ se k'a dɔn eh, docteur fɔnba cnt yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye cnt kɔnɔ jɔyɔrɔ fila bɛ ne la mhm. commission min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko commission contrôle n'olu bɛ nafolo tayɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ a donna nin wo kɔnɔ a bɔra nin wo kɔnɔ nafolo min taara ne b'o commission na ka tɛmɛ ka bɔ yen komi ne yɛrɛ bɛ eh, eh, n ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye o kɛnɛya commission min bɛ yen ko o ko bɛ k'o commission kɔnɔ waleya o waleya bɛ kɛ ne de b'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'o kɛ gafe ye k'o bila ka taga k'o di assemblée bureau ma o jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ ne bolo ka fara jɔyɔrɔ dɔ in kan eh, n'an bɔra yen nɔ an bɛna eh, maliko yɛrɛ kɔnɔna na maliko baara gɛlɛlen don bibi in na sogo ka fasan muru da ka go maliyɛn bɛɛ kɔrɔtɔlen don wa bɛɛ lajɛlen ko ko n yɛrɛ ta fan yaliba eh, wasaden minnu filɛ nin n'u bɛ cnt kɔnɔ sisan n'o ye conseil ye aw fɛnɛ ka musakako bɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen min tɛmɛna wa ou bien a kɛlen bɛ ka caman bɔ o la de aw yɛrɛ ka sɔrɔta fan fɛ bon ne ye kuma ɲɛfɔ e ɲɛna kaban ne k'i ma sɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ di n'o ye miliyari tan ni wɔɔrɔ ye min bɔr'a la sa u bɛ miliyari wolowula wɔɔrɔ bɔ hmm. donc est-ce que dɔ ma bɔ a la kaban mais ne bɛ fɛ ka maliyɛn hakili tɛmɛ ka taa min fɛ hmm. o bɔlen kɔ a la u kana sɔrɔ lajɛ hmm. mais sɔrɔ min bɛ d'i ma u k'o baara lajɛ n'a y'aw jɔ ko sɔrɔ sɔrɔ n'u ye dɔ bɔ sɔrɔ la an ka kɛ sa k'a fɔ ko cnt an ka baara kɛ fu la mais ni minisiriw kɛra ka don u kan ni nafolo ye k'u hakili ɲagami walasa u ka taa sariya kuntanw ta maliyɛnw bɛ mun fɔ donc yanni k'i jija k'a ye dɔ bɔ aw ka sɔrɔ la i b'i jija de baara min dira aw ma n'o ye jamana lakanali ye n'o bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an k'o kɛ dɔ kɛra ka ban maintenant loi dɔ de bɛ yen loi organique min bɛ eh, wariko kuma ninnu fɔ o wariko kuma ninnu fana an bɛ se ka don olu kɔnɔ ka fɛn caman bɔ yen fɛn caman bɛ wariko la mun tɛ sɔrɔ sɔrɔ min bɛ di depitew ma n bɛ fɛnnin dɔ f'i ɲɛna depite kɔrɔ ninnu b'a kalama k'a fɔ ko assurance san kɔnɔ 5 millions de tun bɛ d'u ma est ce que anw mago bɛ na se o 5 millions kelen ma wa peut-être o dɔw bɛ yen mais an da tɛ don o bɛɛ la o donc caman bɛ ka fɔ wariko la dɔw b'a fɔ 2 millions 500 dɔw b'a fɔ 3 millions député bɛ wari mun ta mɔgɔ si t'a da dɔn ça dépend des fonctions des responsabilités maintenant wari in an k'o wari to yen anw yɛrɛ ye min fɔ nin ye n ko nin wasabulon min n'a sigilen filɛ a maa kelen o kelen u ka mobili d'a bɛɛ ma e ko ko député de bɛ kan ka ministre contrôler ɛ minisiri yɛrɛ ka chargé de mission mobili b'u bolo ɛ député dɔ bɛna sɔrɔ mobili t'o bolo e yala i y'a bila ka baara mun kɛ i m'a bila dɔ ka wari d'a ma k'a corrompu walasa a ka to ka sira fɛ yan alors que nin baara in dabɔra k'an tɛ ɲɔgɔn ye sira la bɛɛ bɛ bɛɛ lakɔlɔsi maliyɛnw jigiba de bɛ nin wasabulon kan pour que an ye gɛlɛya minnu ye an kana o ye parce que nin wasabulon in ala bɛ ka eh, u bɛ ka kuma minnu fɔ ko mɔgɔw bɛ ka minɛ minɛ cɛjugu la a ɲɛnabɔlan dɔ ye CNT ye parce que droit de l'homme bɛ kuma o kan ko wasadenw jɔyɔrɔ dɔ ye binkanni kana kɛ jamanaw kan ani sariya tiɲɛ waleya min bɛ kɛ wasadenw kan k'u jɔ jamanadenw ni o cɛ maa min bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e ɲɛ n'i ko ko o kana fosi sɔrɔ k'a ka to ten ko parce que dɔrɔn k'an bɛ fɛ wari ka bɔ a la ko bɛɛ kana kɛ populisme ye an jɛra ko alors qu'en réalité a tɛna nafa ɲɛ Burkina ta tun kɛra o burukina yɔrɔ olu tun ye dɔ b'u ka sɔrɔ la mais a kɛra ka na kɛ gɛlɛya y'u ma f'u ye wari bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a kɛ u b'a dɔn min bɔra a kɔnɔ donc ne mun filɛ ne bɛɛ b'a dɔn ko ne ma taa CNT kɔnɔ wariko kama mais a mana kɛ cogo cogo ni mɔgɔw bɛ baara la i bɛ baara volume de lajɛ i bɛ musaka to yen parce que mali ka bɔ nɔgɔ la a kana bɔ nɔgɔ la CNT don dɛ parce que gouvernement bɛ ka baara caman kɛ depuis sisan hali o baaraw kan ka corriger mais olu tɛ se ka korije ni maaw tɛ maa minnu lafiyalen don hali u golo la ni maa tɛ maa minnu tɛna taa wari wɛrɛ minɛ mɔgɔ bolo kuma caman depitew bɛ sariya caman ta parce que i b'a sɔrɔ minisiri dɔw fana olu bɛ don u kan ni wari de ye k'u ka sariya dɔw ta organisation internationale bɛ don u kan ni nafolo dɔ ye pour que k'u bɔ u hakili kan ɔ an dun bɛ yɔrɔ min na a fɔra de ko jamana kura ka jɔ yala a ka d'u ye depitew k'a fɔ ko fu don mais dɔ ka na wari d'u ma u ka sariya kuntanw ta mun bɛ jamana coron o de wa jamana k'a ka nafolo d'u la ka tila ka exiger u kan pour que ka jaabi sɔrɔ donc n bɛ o de fɔ ka fɔ n ka kuma na k'a fɔ a ka kan caman kan ka bɔ sɔrɔ la parce que an yɛrɛ ko ka taa bɔ transition ka wari la mais an yɛrɛ bɛ se ka caman bɔ minisiriw ka sɔrɔ la o yɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di u mana na ni budget ye an bɛ se k'a f'u ɲɛna yanni aw k'a fɔ k'aw bɛ nin budget ka un milliard don guwa dɔ la a ye t'o un milliard don scanner la a k'o bila Point G kɛ yanni a ka taa un milliard don k'a bɛna eh, eh, foire dɔ organiser a y'o don ekɔliso dɔ la a k'o jɔ kɛ o de ye réduction de train de vie o de ye efficience dépend eh, eh, effectivité et l'efficience eh, des dépenses économiques k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ se ka nafa ɲɛ jamanadenw ye cogo di parce que anw delilen bɛ mun na mali la o ye de dɛmɛ dɛmɛ bɛ na de a tɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔrɔ de ko a bɛna dɔ sɔrɔ yen mais anw ye yɛrɛ y'an ka sɔrɔ bɛɛ gulon dɛmɛ la i m'a ye o de kama an ka anciens dignitaires sentiment anti français min bɛ Mali la olu de y'a kolokolo parce que u nana kɛ maliyɛnw ɲɛna ala n'u ka vision t'u la u ma se ka jamana développer u y'a bɛɛ kɛ u bɛ wari de minɛ faransi bolo k'an ka ekɔli ko tɔnɔmada k'an ka kɛnɛ kɛnɛya ko tɔnɔmada k'an ka armée tɔnɔmada ka n'a kɛ ni faransi tɛ anw tɛ foyi ye finalement ko bɛɛ turu bɛ da faransi kun k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ma kɛ jamana in fɛ u m'u ɲɛsin jamana jɔli ma dɛmɛ bɛna fara fɛn dɔ de kan mais mun bɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ ma se ka fɛn ɲini i ka jamana ɲɛ e ma se ka na i ka sɔrɔ fɛngɛ fɛn fɛn mana na e b'o ta k'o di ko faransi ko ni faransi tɛ k'e tɛ bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ faransi jɔda yɛrɛ ka dɔgɔ mali ka fɛn na donc c'est pour cela n'an ma nin yɔrɔ bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ CNT kɔnɔ ni mɔgɔw y'u banban sɔrɔ ko dɔrɔn kan u bolo bɛ se ka jɛ parce que anw anw bɛ jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ ka bon dɛ a jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ naani de bɛ CNT maa bolo a kelen kelen bɛɛ donc sisan an bɛna da don jɔyɔrɔ ko in na sisan CNT jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye parce que eh, bamananw b'a f'u ka bamanankan na ko adamaden an ka kɛ yiri fɛ o tɛ ala kama ko ye parce que n'i ma kɛ yiri fɛ a den kama i na k'a fɛ a suma kama o kelennin kɔnɔna na CNT fɛnɛ ko wajibi ye an bɛɛ n'an an hakili to CNT la parce que a bɛna an jɔyɔrɔ kow de fɔ a bɛna an kunkanko kumaw fɔ ayiwa e yɛrɛ bolo CNT ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye a ka baara kɛta kɔnɔna ee jɔyɔrɔ naani de bɛ CNT maa kelen kelen bɛɛ bolo jɔyɔrɔ naani de bɛ CNT fɛnɛ bolo a jɔyɔrɔ fɔlɔ u bɛ sariya ta u bɛ se ka sariya dɔw ta ka yɛlɛma don mali taabolo la k'a fɔ a bɛna f'a ma ko proposition de loi o jɔyɔrɔ b'u bolo jɔyɔrɔ filanan ye ka sariya fɛnɛ k'a voter k'a lawaleya o fɛnɛ b'u bolo jɔyɔrɔ sabanan il représente la nation olu de bɛ jamanadenw jɔyɔrɔ la olu de ye jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ olu de b'u ɲɛji cɛ olu de b'u bɔ kunpan na olu de b'u bɔ dingɛ kɔnɔ olu kan ka kuma ni jamanadenw hamina ani jamanadenw miirina ko de ye olu olu bɛ miiri de jamanadenw bɛ bɔ gouvernement ka jɔnya juru kɔnɔ cogo di jamanadenw tɛ tɔɲɔ cogo di jamanadenw bɛ lafiya cogo di jamanadenw ka hakɛ ye jumɛn olu de bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini gouvernement ka mara kɔnɔna la pour que u kana tɔɲɔ olu de bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini sɔrɔ min bɛ di gouvernement ma k'a don jamanadenw yɛrɛ haju la a jɔyɔrɔ naaninan o de ye ka gouvernement lakɔlɔsi kɔlɔsili min n'o yɛrɛ ye e, démocratie yɛrɛ sinsinbere n'o kɔlɔsili dɔw bɛ taa ka minisiri ka kunnafoni dɔw ɲini an ɲɛ bɛ nin na mun de bɛ ka nin kɛ n'a bɛ f'o ma ko processus d'interpellation mais a bɛ o type fɔlɔ o ye information ye mais a type de sanction fɛnɛ bɛ yen min bɛ se k'a to u bɛ se ka sanction ta. donc o information kɔnɔ fana an bɛ se ka minisiri wele k'a ɲininka nin ni nin bɛ yen nin bɛ e ka baarakɛyɔrɔ la kun de jumɛn bɛ ka nin kɛ k'a ɲininka diɲɛ bɛɛ ɲɛna bon n'an ma nafa sɔrɔ o bɛɛ la an bɛ se ka gouvernement gɛn ka bɔ yen.
docteur Fomba o yɔrɔnin na n bɛ ɲininkali dɔ tɛngu i la barisa n'i ye CNT mɔgɔw tacogo lajɛ président de ye a ta. gouvernement dun fana ye président ka baarakɛla de aw bɛna se ka gouvernement baara contrôler cogo di fo fiɲɛ tɛ dɔ to o yɔrɔnin na ɛɛ ni i ye cour constitutionnelle ka ko jateminɛ mhm. cour constitutionnelle ko mhm. ko assemblée questeur k'a man ka sigi ministre décret fɛ ko parce que bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don e kan ka maa min contrôler o bɛ e nommer yan cour constitutionnelle ka o yɔrɔ in ma hakili caman di maa caman ma o kɔrɔ ye tiɲɛ don président yɛrɛ sugantira dɔ fɛ o a premier ministre fɛnɛ ma sugantiya premier ministre ma dɔw sugantiya anw fɛnɛ ma sugantiya mais an bɛɛ sugantira mun kelen jamana maa si ma suganti k'i ka na mɔgɔ dɔ sago kɛ cnt sigira de ko jamanadenw gouvernement sigira ko jamanadenw ni min m'i ta kɛ diɲɛ b'i ye i somɔgɔw b'i ye wa i yɛrɛ b'i yɛrɛ y'o dugaren fɛnɛ la donc kan'a fɔ ko an t'u contrôler ko bɛ ku la min ka jugu ni contrôle ye hali anw yɛrɛ cnt yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ lisi lisi kɛtɔ tuma min na an ye lisi dilan biro lisi kɛtɔ n ko ne yɛrɛ wulila k'a fɔ n ko biro lisi n k'a bɛ sariya suɲɛ ne y'a jira k'a fɔ n k'an t'a fɛ maa bi saba ni wɔɔrɔ banna a la o wɔɔrɔ fɛnɛ ko bulletin nul o ye maa bi naani ni fila ye maa bi wolonwula ɲɔgɔnna de sɔnna donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko maa tɛ yen nin nɔ k'i bɛna taa mɔgɔ dɔ ni dungɔ fɔ donc fo mɔgɔw ka o fɛnɛ bila u kunkolo la ko anw ma taga maa namu fɛ tiɲɛ don an taara mais bɛnkan foyi tɛ k'an bɛnna o de kan k'an bɛ jɛ ka jamana janfa maaw bɛ yen u ye mɔgɔw ta i bɛ karisa bɛ se nin na karisa bɛ se nin na nin miirina bɛ na nin miirina bɛ na ne tɛ dɔgɔtɔrɔya ne bɛ place min na n bɛ n ka dɔgɔtɔrɔya jɔyɔrɔ de fa donc a b'o bɔ aw hakili la CNT sigira fo ka taa mandat tɔ ban mais gouvernement bɛ se ka gɛn dɛ a gouvernement bɛ gɛn premier ministre bɛ gɛn très bien a bɛ gɛn ka bɔ yen ka gouvernement wɛrɛ sigi n'a ma ɲa n'a nana n'a ka plan d'action ye walasa gafe min fɔra k'a sigi sen kan n'a man ɲi an b'a rejeter an bɛ se ka motion de censure kɛ i n'a fɔ députéw b'a kɛ cogo min na k'a fɔ président premier ministre wɛrɛ ta nin tɛ se anw tɛ ninnu ka baara la o yamaruya b'an bolo o fanga b'an bolo mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ nin transition in moteur o de ye CNT ye ni CNT baara ɲana ni maliyɛnw ye CNT mɔgɔw dɛmɛ ka tiɲɛw f'u ɲɛna ka u bila a ye baara min fɔra aw ɲɛna a k'a kɛ parce que o fana de fiɲɛ bɛ mali la dɛ k'u b'a fɔ ten dɔrɔn bon CNT sigira an b'an sigi k'u lajɛ e bɛ k'i ka mɔgɔ min sara jamana wari de bɛ ka don o la k'o k'a diyanyeko kɛ alors que an bɛɛ bɛnna fɛn dɔ de kan président sigira parce que charte dɔ de bɛ yen feuille de route dɔ bɛ yen gouvernement sigira k'a ka baara kɛ o kɔnɔna na anw fana sigira k'an k'u lakɔlɔsi ni o ye o kɛra aw jamanadenw de tɔgɔ la aw bɛ jɛ cogo di dɔ k'a kɛ k'o m'a ka minɛn fa o de kama ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maa minnu bɛ wuli ko ɛɛ ɛɛ ko minnu bɛ ka kɛ k'a man ɲi a man ɲi n'a y'u bɛɛ kɛ fasoden jugu ye a tɛ fasoden ɲuman sɔrɔ dɛ a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ parce que mali in na an dalen tɛ ɲɔgɔn na fo an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn critiquer ni min man ɲi an k'o fɔ n'e ko ko maa t'e critiquer ko bɛɛ ka sɔn e ta ma e ye ala ye wa e kira kuntigi an kuntigi mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma sɔn a ko parce que k'e kɛra président ye ko ne ko min ko bɛɛ ka fɔ k'u sɔnna ou bien e premier ministre bɛɛ ka fɔ k'i sɔnna ou bien k'aw ye CNT parce que ala ye garijɛgɛnin di anw ma bi jamanadenw tɔgɔ la k'an k'o fari ta ko anw man ka sɔsɔ mais an ye adamadenw de ye o fo mɔgɔ f'an fɛnɛ k'o faamuya ko mɔgɔw bɛ critique min kɛ u bɛ kuma minnu fɔ o de ka kan ka dusu don an kɔnɔ c'est comme n bɛ misalinin dɔ di ma yan dɔw tɛ ka wuli bi ko faransi ka taa wa mais mɔgɔw m'a faamuya u bɛ ka wuli ko faransi ka taa c'est très bien o de ka kan ka dusu don faransi kɔnɔ a fɛnɛ ka a ka taabolo yɛlɛma a k'a bila sira dɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko dénonciation ani protestation o yamaruyalen don nations unies ka fɛn kɔnɔ parce que anw de bɛ ka wari sara n'aw ɲɛ t'a nɔ la a bɛ wuli a b'a fɔ taa ni taali man d'i ye i kan ka baara min kɛ i b'o kɛ kɛ donc fo mɔgɔw de ka nin faamuya tant que jamanadenw u tɛ kangari da u bɛ wari don fɛn minnu na anw bɛ jamanaden ka bila de la jamana ka wari de bɛ ka don anw na anw bɛ se ka ko wɛrɛ jumɛn kɛ min bɛ jamana tɔɔrɔ c'est pour cela Clément ye kuma dɔ fɔ ani tiɲɛ ka surun ko ni députéw taara sariya dɔ voter u ni min man kan ni jamanadenw y'u jɔ ni busan y'u cɛ ka busan kɛ k'u ca an ca ca kosɛbɛ ko parce que ni taara ma ɲɛ n'o kelen kɛra k'o fila kɛra est ce que sariya wɛrɛ bɛ ta bilen min tɛ jamana arranger parce que an sera yɔrɔ dɔ de la fɛn min bɛ sen na i da ye min fɔ a ko ko baara ka kɛ mun kan o de t'i yɛlɛma bon fo mali ka taa o sira de fɛ an dun ye feuille de route min ta n'an y'a baara kɛ a ɲɛma a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la wa an man kan mun man kan anw to yen an ka taa baara wɛrɛ kɛ mun tɛ o ye fo jamanadenw k'o de sigi o de o de y'a kɛ moi je préfère que jamanadenw ka commission de veille k'a sigi an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ lakɔlɔsi aw ko aw bɛ nin kɛ nin tɛ ka kɛ a bɛ kɛ de ka jagoya parce que u ka wari de bɛ ka don an na c'est à dire o de ye redevabilité ye nous devons être redevables au peuple malien mais moi je ne suis pas redevable à Ba Ndaw ni au ministre Mukutari Wani ou aux d'autres ministres ni à Maliki Jaw u y'an ta tiɲɛ don mais u y'an ta u tɛ wari tɛ ka bɔ maa si kun jamanadenw ka wari de don jamanadenw miirila k'an tɔɲɔna k'an tɛ ka kalan k'an tɔɲɔna ko abus de pouvoir bɛ yen k'an tɔɲɔna ko ekɔli tɛ yen k'an tɔɲɔna k'an tɛ ka kɛnɛya k'an tɔɲɔna ko armée t'an bolo k'an tɔɲɔna ko kalafili bɛ organiser cogo min na k'a man ɲi ko ka yɛlɛma don a la an tɔɲɔna an tɔɲɔna o de ye coup d'état kɛ ɔ n'an nana tuguni o tɔɲɔ kɔfɛ groupe min mana sigi ko k'o tɔɲɔ ban n'olu dɛsɛra k'o tɔɲɔ ban o tuma na o bɛ mun na yen état d'âme t'a la o n'u nana u ɲɛ jɔ an na ko eh, fanga fanga ko tɛ dɛ an fɛn fɛn bɛ yen an bɛ kun kelen de kama jamana ko kelen de don. o b'a to o yɔrɔnin na n bɛna ɲininkali wɛrɛ k'i la n'i ko eh, baara i ko a kɛminɛ i ko a kɛfɛɛrɛ i ko a kɛmɔgɔ fɛnɛ est ce que e yɛrɛ bolo maa minnu bɛ cnt kɔnɔ a baarakɛminɛnw bɛ yen wa a kɛfɛɛrɛw bɛ yen wa est ce que mɔgɔ ladiriw an bɛ se ka kala turu la wa i filɛ k'a fɔ fɛnɛ n'u ye sira kɛ n'u jɛngɛna population ka pouvoir bɛna kɛ se ka jumɛn ye pour que u k'u bila sira kelen de kan très bien n bɛ min f'i ɲɛna maa o maa bɛ cnt kɔnɔ a bil'i kunkolo la k'a bɛɛ bɛ faso in fɛ i n'a fɔ tɔ minnu bɛ kɛnɛ ma u b'a fɛ cogo min an diferansi ye mun ye dɔrɔn an ye garijɛgɛ de sɔrɔ ka suganti ka don wasabulon kɔnɔ a kana siga kelen ta ka da o la maa minnu bɛ cnt la u taara kun min kama o ye feuille de route ye u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ u bɛ baara kɛ ni o de ye wa fɛɛrɛ b'an bolo a kɛlɛkɛminɛn b'an bolo a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen foyi ma taa ka dan kɛ donc kuma wɛrɛ tɛna fɔ yen jamana ko in kɔ wa n'a kuma bɛ fɔ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan ni panparanpan plénière i b'i jɔ i b'a fɔ jamanadenw b'i lamɛn ɛ ni ne fɔnba ko n ko ɛ an y'an ka kariti nina minɛ faransi la a ka dilan mali kɔnɔ plénière la ni ne taara n jɔ n ko a y'a di faransi ma n k'a ɲana maliyɛnw tɛna fɔ jaa fɔnba ye kan fila fɔla ye donc bɛɛ ka kuma bɛ mɛn bɛɛ ka kow bɛ ye donc a minɛn bɛ yen a kɛmɔgɔ bɛ yen a kɔnpetansiw b'u la ne ye min f'i ɲɛna n ko ne kɛlen ka n jɔ n ko lisi kɛcogo ma ɲa maa bi saba ni wɔɔrɔ ne ma kuma koyi u fana y'a jateminɛ k'a ma ɲa mais o kɔrɔ tɛ ko an t'a si la o an y'a yira n ko fɛn dɔ bɛ yen k'o man ɲi n ko depuis o kɛlen na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jaa k'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye maliko de ye donc a y'aw jigi da CNT mɔgɔ a cɛ kelen kelen bɛɛ kan jɔnmɔgɔla de ye kara ye caman bɛ t'a fɔ he karisa bɛ taa mun kɛ yen i bɛna'a dɔn karisa ye mun ye parce que baara bɛ kɛ ni gafe minnu ye o gafe a n'o kɛcogo a n'o baara waleyacogo o de bɛna an bɔ ɲɔgɔn na voilà eh, docteur Fɔnba an bɛ taa ɲɛfɛ halisa eh, n'a fɔra ko an k'an sigi maa min sigiyɔrɔ bɛnna degesen d'a ma i sigi man di fiyewu o bɛ cogo min na jamana fana sigikan de bɛ a la ni an b'a wele sariyasunba n'o ye constitution ye constitution in a baara kuma gɛlɛyara kosɛbɛ tile filanin yɛrɛ la a kuma cayalen don e yɛrɛ fɛ constitution in a kan ka renouveler de wa ou bien constitution in fɛn dɔ de b'a kɔnɔ an kan k'olu bɔ a kɔnɔ n'o k'a réviser
ɛɛ u bɛ ka kalabanciya de kɛ minnu bɛ kalabanciya wale la k'u ka bɔ a kɔnɔ feuille de route ko ko constitution kura de bɛ na quatrième république maa minnu ye jamana in coron n'u ka troisième république eh, le républicain monarque i b'a dɔn k'an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ c'est la mauvaise pratique de la troisième république o gɛlɛya o système in dɛ n'an ma système in ci ka bɔ yen n'u y'a namu namu ko révision constitutionnelle ni san fila y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ mali la i b'a fɔ n ma tu non mais mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ u bɛ ka dabiri dabiri ko an bɛ mun fɔ révision ye j'ai vu des responsables de parti qui nous insultent qui sort hein, et, il faut faire la révision à minima olu bɛ minima kɔrɔ dɔn quel est ce minima là il faut u ka jamanadenw bonya dɔɔni e san bi saba armée t'aw bolo école t'aw bolo vous avez a ye clientélisme kɛ ka na état criminalisé k'o jamana kelen k'o ta k'o firi duguma ka tila k'aw b'a fɔ ko so binnen k'a b'o mun e bɛ so jumɛn binnen mun mali so binna de ka firi ni so binna i b'a jɔ de i bɛ soubassement kala n'i ye soubassement kala i bɛ sɔrɔ ka biriki yɛlɛn jamana min firila e ko ko k'a mamu i bɛ mun mamu révision kɔrɔ de ye ko n ka so yɔrɔnin dɔw pɛrɛnna n b'a mumu mais jamana binna duguma révision ko kuma jumɛn bɛ yen donc o kalabaanciya in tɛ sen sɔrɔ a fɔra de ko eh, république kura de bɛ kɛ constitution kura de bɛ kɛ wa constitution kura in a tɛ suma accord fana d'Alger ma constitution kura in a bɛ suma ka bɛn mali kan ka yɛlɛma cogo min ka bɛn an ka taabolo ma ka bɛn an ka miirina ma parce que u tun ye constitution min dilan o bɛ tubabuw taabolo de kan anw ko anw yɛrɛ taabolo de ka don an ka constitution kɔnɔ i n'a fɔ a fɔra i n'a fɔ kuma caman gɔrijigɛniya ko kuma min bɛ sen na kuma camanw bɛ yen mais o ka nɔgɔn i dan ye dɔrɔn i b'a sɛbɛn i ka constitution na ko eh, eh, fɛn o fɛn bɛ dankari anw ka seko n'an ka dɔnko la hali n'aw y'o sariya ta an tɛ n'o lawaleya mais o ma ban une seule phrase une seule phrase donc o la n'i nana gɔrijigɛniya kɛ est-ce que n'anw bɛ taa n'an ye gɔrijigɛni minɛ ka i lamaga i n'a dɔn k'a b'an ka constitution kɔnɔ k'an ko ko ko ko ni anw taabolo tɛ taa ko an tɛ jɛn n'o ye o bɛ bonya d'an kan o mais anw yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ an ma kalan c'est une phrase donc o la hali n'u nana ko nin eh, bolokoli man ka kɛ ou bien nin kan ka kɛ ou bien nin fɛn fɛn o fɛn n'o bɛ dankari an ka hadamadenya la an b'a fɔ a ah, an dun y'a fɔ an ka sariyasunba kɔnɔ de ko min n'an ka hadamadenya tɛ taa k'an tɛ don o da fɛ donc an bɛ se k'a f'u ɲɛna rappel préambule kɔnɔ an y'a sɛbɛn k'an sɔnna aw ka fɛn min ma fo ni mun ni anw ka taabolo tɛ taa donc c'est des choses qui sont très simples maintenant ka na fɔ ko révision a y'o kuma bila dɛ min fɔra an bɛ taa république kura de la minnu tɛ fɛ k'u tɔgɔ ka to mali histoire la parce que ko olu de nana ni troisième république ye troisième république in ye jamana ci troisième république min ye fantan bin bɛ k'e ka cɛ e ka so minɛ la troisième république min y'a kɛ sariya tɛ yen troisième république min y'a kɛ denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u bɛ taa licence la u tɛ se ka fonction publique sɔrɔ ka na maaw kɛ maa lafulen ka kɛnɛya laboli ka maliyɛn yɛrɛ bɔ da la k'aw bɛ segin ko ka na o yɛlɛma yɛlɛmali tɛ yen révision kɔrɔ ko ka a mamu anw ka jamana effondré la de le Mali a fait trois étapes on a fait l'étape clientéliste sous Alpha Oumar Konare, ale de nana ni clientélisme ye. ATT tile la état criminalisé la kɛra binkanni jamana ye. IBK tile la a effondré la binna de fo ka kolonkolon an b'o de dingɛ kɔnɔ. Donc n'o bɛɛ kɛra sisan an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o économie ye mun ye an bɛ taa refondation de la o de kɔrɔ ko la refondation c'est pour cela anw ye la pédagogie de l'alliance hégémonique ka fanga to maa damadɔninw bolo olu n'u denw a sɔrɔ bɛɛ b'u bolo a vilaw b'u bolo a fɛn b'u bolo an y'o développer ka n'a yira k'o de ye jamana bin maintenant on est à la théorie de la refondation et la pédagogie de la refondation jamana kura bɛ jɔ jɔ cogo min na an b'o de kan o de kama hali n'i ye ministre de l'administration territoriale ye k'ale bɛ taa cellule dɔ sigi ko ka élection organiser an mago bɛ administration ka élection organiser la tuguni o kuma na a b'u kɔnɔ minisiri yɛrɛ tɛ koyi maa damadɔ banba dɔw de bɛ depuis ala k'u da u bɛ balo élection de la a b'olu kɔnɔ k'anw ɲɛ tugulen de don u tɛ nin élection organiser yan koyi organe unique o dialogue national y'a fɔ hali n'anw banna ka taa dialogue y'a fɔ wa bɛɛ b'a dɔn k'o de bɛ mali bɔ nɔgɔ la cour constitutionnelle tun bɛ proclamation de résultat min kɛ o bɛ minɛ ka bɔ o bolo administration ka élection organiser li o bɛ bɔ a bolo DGE fana bɛ fondé a kɔnɔ CENI bɛ fondé a kɔnɔ maa si tɛ élection suɲɛ yan nɔ k'a di maa ma bilen nin taabolo min filɛ ni maliyɛnw sɔnna a ma élection mana kɛ u bɛ a suɲɛ k'a di maa dɔ ma hali n'an banna donc minisiri nɔ tɛ mais maa minnu b'a kɛrɛfɛ olu de don mais u b'an sɔrɔ u ɲɛ CNT in na yen o ko n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛrɛfɛ o hali an ɲɛ bɛ feuille de route dɔ tɛmɛtɔ la ko accord d'Alger bɛna waleya ko texte dɔ b'o kɔnɔ k'o bɛ taga CNT la wasabulon kɔnɔ ɛ accord d'Alger yɛrɛ b'an kun mun na e bɛna texte dɔ de d'an ma o kuma na an bɛ ji min an nun fɛ de wa o de y'a kɛ maliyɛnw k'u a k'a bila u kunkolo la ko maaw tɛ yen k'an bɛ ji min an nun fɛ an bɛ jamana ko de la à partir du moment où les groupes armés u bɛ gouvernement na u bɛ CNT kɔnɔ an bɛ fan bɛɛ fɛ o ko gɛlɛya yɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ɛ munumunu b'o ko la bilen on a on a ce, ce jamana in b'an bɛɛ de bolo en héritage et en partage donc an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛn o la an bɛ sigi an b'o kuma fɔ k'o ban k'a sɔrɔ an ma dankari kɛ an yɛrɛ ka taabolo la wa constitution tɛ gilan kura tɛ gilan ka bɛn accord d'Alger ma accord d'Alger tɛ Mali ye koyi ni a yɔrɔ dɔw don an ye mun fɔ ni régionalisation don an ka uniformiser a ka kɛ jamana bɛɛ ye mali yɛrɛ mago b'o la parce que an ka fili dɔ kɛra mun ye an ye mali dan kɛ bamakɔ de mali dan tɛ bamakɔ ye ni kɛlɛ kɛra bamakɔ ni mɔgɔ fagara insécurité ka bon mais dugu kuturu bɛ faga ko insécurité tɛ yen faut que région bɛɛ de ka don ba la région bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya dɔ sɔrɔ fanga kana kɛ ten dɔrɔn ka fanga bɛɛ bila bamakɔ hali cour constitutionnelle ninnu dɔw ka taa mɔpti o eh, assemblée dɔw ka taa eh, kidali yɛrɛ an ka institution tila tila yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka don ba la mais an ye jamana mara i b'a fɔ ko tubabuw ye farafinna mara cogo min na dans la colonisation k'a bɛɛ kɛ bamako ye mais an an kan ka b'o de kɔnɔ donc pour dire que révision constitutionnelle tɛ yen constitution kura de bɛ yen parce que jamana firila voilà. Euh, laɲini ye an ka taa quatrième république la o ye laɲini ye ko jaani ka di ɲɔgɔmɛ ye mais a kɔkuru bɛ a bali. an b'a ye mali fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a fɔ partenaire technique et financier mhm. parce que a moyen tɛ anw yɛrɛ bolo ka fɛn dɔw kɛ hali n'a laɲini ka di anw ye mhm. aw yɛrɛ bolo fɛɛrɛ bɛ an bolo moyen b'an bolo ka se k'a kɛ nka cɛ ni nkalon tigɛ ka di maa min ye i b'a fɔ ko se tɛ mali ye u bɛ ka nkalon de tigɛ mhm. se bɛɛ bɛ mali ye ne y'o fɛɛrɛ fɔ ba ndaw ɲɛna ministre des finances bɛ se k'a lawaleya autorité malienne de régulation b'an bolo amrtp o t'an bolo wa amrtp de ka kan ka orange mali contrôler ka eh, eh, eh, telecel contrôler ka malitel contrôler ka orange contrôler u ye consommation min kɛ wari min na k'o di an ma o tɛ k'o kɛ o mais an bɛ mun nɔfɛ n bɛ n bɛ nin recette d'u ma i n'a fɔ muru b'a fɔ cogo min na n bɛ nin recette d'u ma n bɛ deli k'a fɔ kuma bɛɛ fayida don fayida an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ni maliyɛn bɛɛ nin de ye jamana kura in jɔli ye ko maliyɛn bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen di un franc par minute de communication ça fait 60 francs par heure on est 10 millions de maliens ça fait 600 millions par heure ça fait 2 milliards 400 millions par jour n'an y'o fara ɲɔgɔn kan pendant la durée de la transition on a en moyenne 500 milliards o bɛ se ka dɛsɛ ka mali ka fɛn dilan alors que banque bɛ tile k'o tama fila fila ni sabaw de bɔ mɔgɔw kun k'u ka sɔrɔ k'o la mais mun na anw tɛ k'o kɛ Ça, c'est un moyen, le président peut sortir, il s'adresse à la nation. An t'i fɛ bilen, an ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye. O kama, n b'a ɲin'aw bɛɛ fɛ, tama kelen kelen, an k'o bila par minute de communication. Mais o o o tɛ sɔrɔ tɛ yɔrɔnin kelen yan. An bɛ taa min? An ni sɔrɔ tɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la. U bɛ ka a don an kun ma de ko wari tɛ jamana in kun dɛ ko partenaire technique. Les partenaires techniques là, ils viennent en appui. U bɛ na appui de la. mais ko appui kɔrɔ de bɛna dɛmɛ de kɛ n'i y'a mɛn bɛ maa dɛmɛ fɛn dɔ de b'i bolo an bɛ k'o min kɛ mali kura jɔli de bɛ an bɔ o jɔnya juru ninnu kɔnɔ mais n bɛ exemple filanan d'i ma an bɛ ka taa wariba min don carte nina la ko ka t'o dilan faransi société dɔw bɛ mali la yan nɔ olu bɛ se ka carte nina dilan et puis n'an b'a carte nina dilan an yɛrɛ hali a ma ca an ka taa mairie la par téléphone bɛɛ b'i enrôler ce n'est même pas difficile o bɛ dɔ fana bɔ an ka sɔrɔ la mais aw bɛ taa bɛɛ cɛ ka d'u ma u bɛ tila k'aw bolola sɔn aw bɛ tila ka kule ko n'an ma dɛmɛ dɛmɛko ye nkalon ye dɛ le mali a tout pour réussir euh, la transition fo ni maliyɛnw yɛrɛ banna sinon wariko tɛ nin ye wari dɔ ye ka sɔrɔ hali an ma don impôt kɔnɔ docteur fomba ko fɛnbanbali jate dɔn an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la ayiwa dakuruɲɛ laban bila ni ladilikan laban b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ladilikan laban min bɛ n bolo n b'o fɔ CNT mɔgɔw ye k'a fɔ komi kuma b'o kan mhm. ko ala ye anw garisigɛ bi wa maliyɛnw jigi bɛ anw kan an k'an ka guloki bɔ an kan na ka samara bɔ k'an ɲɛsin jamana jɔli ma feuille de route ye min fɔ k'a lawaleya an diinɛ ni an ŋaniya ye ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko mali an bɛ ka presser presser ko CEDEAO bɛ nalen k'a tɛna n'anw bila ka élection organiser u delilen bɛ min na k'an tɛ t'o sira fɛ dɛ ko CEDEAO k'a bila kun na le mali est un pays souverain u tɛna n'anw bila ka élection dɔ précipiter transition in ce n'est pas une transition inter, intérimaire pour que dɔrɔn ka fanga élection kɛ dɔrɔn ka fanga cɛ ka taa di maa wɛrɛ ma IBK ta ɲɔgɔn ka kɛ anw b'an ka jamana jɔ an sago la ni jamanaden bɛɛ ye mais k'a ɲini halisa an ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka transition in kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o transition jɔli bɛ kɛ gouvernement cili ye ka gouvernement kura sigi ka maa wɛrɛw don a kɔnɔ minnu b'a to bɛɛ bɛ kan kelen fɔ hali n'o bɛ se ka kɛ o dun o tɛ fɛn o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ parce que transi gouvernement de transition bɛ se ka yɛlɛma sanga ni wagati minnu bɛ yen n'an b'a dɔn k'u bɛ se ka fɛn wɛrɛ lase an k'u ta an ka jamana in baara kɛ mais an ka sɔbɔ ɲɔgɔn na dabila nin IBK ka mɔgɔ ye nin tun ye M5 ye nin ye nin ye Mali dɔrɔn de bɛ yen M5 tɛ Mali jugu ye u bɛ k'u ka kuma fɔ mais n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an k'a lajɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jamana ko kuma fɔ mais an kana dɔ kɛ jamana in jugu ye an kana dɔ k'a ɲi ye an kana fɔ sɔrɔdasiw nana de u bɛ k'a kɛ sinon n bɛ kuma caman mɛn ko sɔrɔdasiw ko candidat b'u bolo propagande ye u bɛ ka mɔgɔw bagabaga n'o ye mɔgɔ ci t'u bolo min y'u ka candidat ye tiɲɛ kelen t'a la sɔrɔdasiw b'u yɛrɛ ɲini na fɛnw bɛ k'u yɛrɛ ɲini de o u yɛrɛ ɲinitɔ in bɛ u ta a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko candidat b'u bolo mun b'u bolo mali de b'u bolo mais an k'u dɛmɛ u ka mali jɔ pour que plus jamais coup d'état kana kɛ mali la plus jamais an ye fɛn fɛn ye o ɲɔgɔnna kana kɛ donc o de ye ne ka welewelemada ye k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna minnu bɛ critique la an kan'u kɛ mali jugu ye dɛ an kana fɔ dɔrɔn k'anw fana bɛɛ ye mali ɲi ye an bɛɛ de ye maliyɛn kelen ye mais i b'i ka faso kanu dɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn ne yɛrɛ ye critique ba de kɛ ka proposition ba de kɛ mais faso juguya tun tɛ o ni minnu fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ n'o digira e la dun eh, ko e tɛ critiquer i bɛ critiquer n'i kɔni bilara jamana ɲɛfɛ n'a man ɲi o bɛ fɔ n'an ma sɔn o fana ma an tɛ ka taa ɲɛ dɛ mɔgɔ yɛrɛ fanga diya ye i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i critiquer sinon n'a bɛɛ ko k'a ka ɲi a bɛ kɛ Musa Tarawele ta ye bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi dɔrɔn tile kelen suko ni dugusajɛ paraw an y'a bin e a diyara an bɛɛ ye donc vraiment an ka b'o kɔnɔ Ala ka jamana in jɔ Ala ka Mali bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ kɔnɔ karisa karisa an ka b'o la an ka na structure la an ka fɛnw sigi sen kan hali ni mɔgɔw tɛ yen olu structure ka to yen ka jamana jɔ vraiment an ka kɛ jamana kurajɔ ye k'a ɲini sarasiw fɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ u kana mɔgɔ ka kuma lamɛn dɛ dabiri dabiri an ka b'o kɔnɔ maliyɛnw jigi dalen b'an kan an k'u jigi fa en tout cas n b'a dɔn an b'o baara la kɔrɔlen mais ladili a ka ɲi hakili jigin kuma kuma a ka ɲi n b'aw yɛrɛ fo k'aw don kiramantonya na k'a ɲini masa rahamani fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma k'an ka miiri ko i bɛ ko dɔ la bi caman ye nin fanga in kɛ yanni a ka s'anw ma dɛ Ah, ko kalo tan ni duuru don dɛ n'i bɔra i fana bɛ ɲininka dɛ karisa e ye mun de kɛ nin bɛɛ kɔfɛ le bilan la c'est c'est à dire kɔnɔganko don koyi mais an b'a ɲini masa rahamani fɛ ala ka kɛcogo ɲuman d'an ma ala ka tɔgɔ duman d'an ma ala ka jamana in jɔ ala k'an bɛɛ k'a jɔbaga ye hakɛto bɛ nin na salala muhamadu ayiwa eh, docteur fɔnba an yɛrɛ ka foli b'i ye i y'an bisimila i ka baarakɛyɔrɔ la an ka foli b'i y'o la kosɛbɛ hakili la fɛnɛ maliyɛn caman ye faamuya sɔrɔ CNT ko la minnu tun ma faamuya sɔrɔ u y'a sɔrɔ i ka nin walawalali in sabuya la ee a minnu fɛnɛ tun bɛ ka an filɛ hɔrɔn TV fiɲɛ siraw fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana in ye ala ka mali kisi ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ wasalam